ọjọpụ ka a na-eme ndị Amalinze Igbo Educational Program Network sokwa ndị ezinụlọ Azụka Ngọdị wee na-aṅụrị maka nnukwute ọkwa onyinye e nyere ya ndị amaala Igbo nọ na Atlanta na ebe dị iche iche na mba Amerịka nakwa mba ụwa niile na-ezitekwara nze Azuka Ngọdị ozi ekele maka nnukwu ọkwa e nyere ya mmiri kwadoro ncha o wee gbọọ agbọ ya bụ anyị gakwukwara oriakụ ya bụ Ada Ngọdị wee jụọkwa ya ajụjụ ọnụ maka ihe gbasara igwe a e chiri echi ya na ọnọdụ ha nọzi ugbu a ịma ndị be anyị sịrị na egwu dagharịa a tụgharịa ọkpa nne ndewo ndewo biko ọ gụwa bụ nwunye igwe a bịa na-akọla ya akụkọ na e chiri ya igwe gụwa wee bụzịrị lọlọ kedu ka i si wee hụ onyinye nke a ezigbo onyinye ka ọ bụ ndị be anyị ada aza lọlọ ya ndị be dị m si na ife nwunye eze fa ga-aza bụ ọdụwa nwaanyị ya ọdụwa nwaanyị ka m na-aza Ife- Ee, ya- ya- ọ nnukwu ọkwa mana ọkwa kwesịrị na ọlụ ka a kpọrọ ike ịlụ a ya na uche anyị dị ya anyị na-ele etu anyị ga-esi mee ka obodo anyị maa mma makarịsịa ee ụmụaka be anyị ndị na-eje akwụkwọ a na-eje ndị na-alụ ọrụ ugbo si na ọrụ ugbo ka fa ga-alụ e gosi fa ụzọ ọfụụ dị na a ga-eji lụ ya bụ ọrụ ugbo ka ọ dị mma so na anyị kene chukwu na ọkwa o nyere anyị na-ayọkwa ya ka ọ nọnyere anyị ka anyị nwee ike ịlụ ya bụ ọrụ etu ya bụ chukwu nna si wee kwu ị fụrụ na ihe i kwuru amaka ugbu a eji mara nke ka m ji ghọta na ndị Ọgbaru na-akpọ nwunye igwe ọdụwa nwaanyị ọ bụrọ ọgbaru niile nke a bụ atani atani n'ime ọgbaru lokal gọọmenti atani na-akpọ nwunye igwe ọdụwa nwaanyị nke a ga-egbu ewu na ọkụkọ anya biko nne ndewo eh, anyị ma na a sị na e tisie mmụọ n'ebe onye na-eti ya eti ị ga-akwụnyekwu ya nkwadobe nkwado adịgo nakwa m kọwara ihe ọlụ a ga-alụ mụnwa mụnwa dị ife akwadola akwado ịlụ ọrụ lụrụ mụnwa nọdụkwa nyeli aka ọlụa nke lụrụ ya nwa ya na akwado ma ọfụma akwadolu m ya ụmụ anyị kwadokwa ụmụnne anyị kwado ma ndị ndị be mụnwa bụ ndị ọgọ fanwa kwadoro ya bụ ọrụ deje ndị be anyị sị na ụnụ adịghị ada aghara uko eh, nne biko deje daalụ o daalụ daalụ ọ bụ ụdị nkwado nke a ka anyị na-atụ anya n'aka ndị oriakụ anyị ma na ndị ọzọ na-anụ di na nwunye enyere ofu onye n'ime ha ọkwa nwunye igwe azụka ngọdị bụ ọdụa nwaanyị ada ngọdị sikwa na ndị otu otu ụmụnne bụ ndị otu na-ewepụta ihe gbasara

ka a na-agakwa n'ihu ụfọdụ ndị enyi igwe azụka ngọdị Gbakọbara ọgbakọ nke ekwughị ekwu akaghị aka wee sị na ọ ka a sị ya nna biko ndeme maka ọkwa enyere gị wee sịkwa biko ka anyị na gị nọkwa obere ka anyị wee kelekwa gị sorokwa gị ṅụrịa

a jụkwara ụfọdụ ndị n'ọgbakọ ahụ ajụjụ ọnụ maka ihe ha na-eme

maka ọkwa enyere ya ọ dịkwa unu mma n'obi ka o si wee bụrụ igwe ọ dịkwa anyị mma mana gị nwa bụ gụọ nwanne nwoke na-ekwu okwu ibi na-eme dokwa ya anya gwara anyị aha gị biko mụwa bụ Chukwuemeka Ọkpala onye Nnobi ndewo a ma na ụzụ na-atụ ebe a ị ga na-ekwurịta ihe welite ọnụ ka e wee nụ ihe ị na-ekwu biko ọgbakọ unu gbakọrọ ebe a kedụ ihe unu gbakọrọ ya maka ya ikene nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwoke bụ igwe ọgbaru igwe atani na ọgbaru eze kwesịrị nke a bụrụ eze kwuo eche wee lue ya aka a fụ na ọ chukwu nyere ya o kwesịrị ekwesị a sị ka a bịa kwudoro ya o nwego ihe unu gwara igwe azụka ngọdị ọ ga-emere ndị obodo ha anyị agwaghị na idozi obodo mana ka anyị si wee ghọta security bụ number one ọ bụrụ na provide ahụ security ife ndị ọzọ ga-adaba so na anyị agwa gị ihe eh, unu kwuru ya ka unu soro ya wee ṅụrịa akwụdola eze yes a ga-eso ṅụlịa so onwe ọlụpụta so lụọ ọrụ ife ọbụla ọ chọrọ ka anyị mere nyere ya aka ị ma na igwe ngọdị bụ onye omenala o nwere ihe unu gwara ya maka iwelite omenala na asụsụ igbo eh, onye na-amarọ ebe o si bido ama m ebe ọ ga-ejerebe so na mbe ụzọ omenala anyị na anyị gwaghị ya gbaa mbọ na ya bụ omenala fortified strengthened so na nyanwa ma nyanwa bụkwa onye omenala so iwe ga n'iru o doro anyị anya unu na-ekwu na ọ ga-alụnwu ihe e nyere ya oh yes so oh, oh, oh, in fact na onye a bụ onye a na-akpọ eze n'ọnụ nata ebe a ọ chukwu chili e o tego chukwu nyere ọkwa a eje nwaanyị na nkịta ka o lulu ya aka ọfụma igwe e nyere ya o kwesịkwara ekwesị o lulu ogo o jekwuru akwụkwọ dị disciplined mara ife nwee akọ na uche na ọ ga-alụ ndị atani ọlụ ọ ga-alụ ndị atọ lụkwalụ ndị igbo lụalụ ndị anambra steeti ọ bụ ihe anyị na-achọ unu na-ekwu na ọ bụzi eze kwesịrị eze kwesịrị tụrụ ugo ugo ejugo ya isi ndewo ndị amalinze na-ekene gị eh? thank you so much nwanda daalụ odo oke ịbụ ọ bụrụ ndị gbasị na ọkpa mmụọ na-egbe ada na ndewo ah, biko ndị amalinze na-ekene gị ndewo ndị be anyị ọ gwụrụ ka ọ dị anyị n'ọnụ ugbu a biko anyị ga na-ewetakwara unu ihe ka o si apụta ọ bụkwa mụnwa bụ amalinze jeje azị na-asị unu ndewo